sisan an bɛ dimɔgɔ de kan inchallah donc halisa an bɛ fɛ ka kibaruya di an ma dimɔgɔ kan halisa wala alhamdulilayi donc n y'a f'i ye cogo min na dimɔgɔ ye kabako fɛnba de ye danfɛn don min garisigɛ jala kosɛbɛ a bɛ wolo 24 heures kɔnɔ a bɛ bange 24 heures kɔnɔ a bɛ tila ka fatu 24 heures kɔnɔ maintenant dimɔgɔ de i ti dimɔgɔ de yɔrɔ si mhm. ne bɛnkɛ mhm. f'a ka sɔrɔ adamaden de bɛ yen fo adamaden ka kɛ yen oui dimɔgɔ bɛ sɔrɔ ka kɛ yen dimɔgɔ bɛ sɔrɔ ka kɛ yen dimɔgɔ bɛ adamadenw yɛrɛ de nɔfɛ dimɔgɔ bɛ non adamaden yɛrɛ de ye dimɔgɔ ye parce que dimɔgɔ ti yɔrɔ si ni adamaden tɛ kun jumɛn na i b'a la jateminɛ fulaw fulaw minnu bɛ bagan gɛn kɛ mhm. n'o tulo bɛ ne na sisan c'est à dire yɔrɔ dimɔgɔ bɛ tugu misiw ni sagaw kɔ mais ni misi gɛnna bɔra sagaw ni misiw kɔ dimɔgɔ b'u kɔ wolowolo de bɛ tugu misiw bɛ kungo kɔnɔ ka taa dimɔgɔ gurupuba b'u kɔ ni fulakɛ bɔl'u kɔ i ti dimɔgɔ y'u kɔ fulakɛ mana gɛrɛ misiw la de dimɔgɔ bɛ gɛrɛ misiw
Allahu akbar
donc dimɔgɔ hmm. n bɛ se ka kabako fɛn saba f'i ye dimɔgɔ la bisimila i y'a fɛn fɛn kɛ kiri mago b'o de la

Garisigɛ fana ka garisigɛ b'a la parce que n'an ko k'an bɛna ni dimɔgɔ ka garisigɛ fo an ka se fɛn wɛrɛ ma n bɛ fɛ k'a jalan dɔrɔn de di fo an ka se turabu ma walima an kana se ala tɔgɔ ma fo an ka se fɛn ma sinon an tɛ se k'a jalan d'i ma garisigɛ la ka sɔrɔ an ma se fɛn dɔ ma.
bɔn sisan n'an bɔra dimɔgɔ la fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko sirantɛrɛ hali fɛn in ma ka go so kɔnɔ sa. o bɛ mun kɛ nafa b'ale la wa ou bien ale ye mun ye alhamdulilayi alhamdulilayi alhamdulilayi Aha. ala k'an kisi a k'an tanga Ahan, yɔrɔ de la k'a fɔ ko dɔnni jugu tɛ yen mɔgɔ jugu de bɛ yen awɔ sirantɛrɛ ɲini dɔrɔn awɔ i k'a faga awɔ i k'a kɛ kana ye mhm, i k'a kɛ kana ye k'a ci tɛgɛ kɔnɔ Awɔ. k'a kɛ pilisi ye k'a ci awɔ tɛgɛ kɔnɔ awɔ i sigalen bɛ mɔgɔ min na Awɔ. k'a t'i fɛ fiyewu awɔ i k'a fo aha aha c'est que n'i y'i tɛgɛ don a tɛgɛ n'a y'i fo Aha. n'a tilala foli la aha n'a y'a sigi Aha. i b'a jateminɛ a tɛ ɛri kelen sɔrɔ aha a sigilen bɛ yɔrɔ min a tɛ wuli dɛ Aha. a sigilen bɛ yɔrɔ min na a ye ko ko k'i kama a b'a bɛɛ fɔɔnɔ k'a bɛɛ bɔ a da a b'a fɔ a b'a bɛɛ fɔ ɛɛ

Berete muso kelen k'i kɛ e ye diɲɛ dɔnni bɛɛ k'a la n'i y'ala tɔgɔ kɛ ka turabu kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ sirantɛrɛ ɲini dɔrɔn n'i ye sirantɛrɛ faga i k'a ku tigɛ dɔrɔn i ka sirantɛrɛ yɛrɛ da minɛ k'a ku digi ka don a da kɔnɔ k'a fɔ ne bɛna sirantɛrɛ ku don a da kɔnɔ cogo min ala i ka muso in di ne ma ten

est-ce que o bɛ da ka kɛ ayi est-ce que bɛ da ka o tɛ ne ka so sisan ale bɛ yen toujours ni nɔgɔ de bɛ yen quoi ni so bɛ yen o tɛ ka équiper so la so tɛ ka nettoyer a tɛ ka jɔsi donc ale bɛna so kɔnɔ a bɛ nɔgɔ o ye tiɲɛ ye mais ale b'ale dɔn wa f'a sen ka ca tan

mɔgɔ minnu ye artiste ye dɔnkilidalaw ani wajulikɛlaw minnu bɛ to waju la n'u kumakan bɛ minɛ u la ni kumakan bɛ minɛna dɔrɔn min bɛ nɔrɔ kogo la i b'ale de ɲini k'a bɔ n'i y'a mɔ hali n'u ye dɔnkilidala kan minɛ n'i y'a bɔ kogo la dɔrɔn k'a di dɔnkilidala ma n'u y'a bila y'a don a da kɔnɔ k'a mɔ k'a ji kunu yɔrɔ la a kan bɛ labila o yɔrɔ bɛ yen cɔp

han cɛbisabasiri bɛ yen o bɛ yen cɛbisabasiri bɛ yen an b'a kɛ dɔrɔn n'a y'a kɛ sisan an bɛ sira kun filɛ kungo kɔnɔ an bɛ taa kungo kɔnɔ an bɛ an bɛ sira kun filɛ ka gaari kelen siri ka taa siri gaari kun kɔnɔ n'i y'a tigɛ fo ka t'i sa i tɛ bɔ a kɔnɔ i tɛ bɔ a kɔlɔlɔ kɔnɔ. Hmm, hmm. mais n'o siri y'i minɛ cɛbisaba siri n'a y'i minɛ hmm. n'i ye nin k'a la a b'i bila. d'accord bama an bɛ na min na sisan babuguni.
babuguni ale bɛ dawula de di hadamadenw ma babu Dawula. babuguni de bɛ dawula de di hadamadenw ma mɔgɔ min bɛ yen maa si mago t'i la mɔgɔ si t'i jate n'i donna mɔgɔ t'a dɔn i donna n'i bɔra mɔgɔ t'a dɔn i bɔra i b'a fɔ a k'a ka babuguni degeli ɲini ka di i b'a jɔ tulu tulu i ja a k'a la mais n'i y'a kɛ kolo kɔnɔ tulu la o de ka ɲi kolo kɔnɔ tulu awɔ n'i y'a kɛ kolo kɔnɔ tulu la a bɛ sitana bɛ don a la n'i ye babuguni kɛ kolo kɔnɔ tulu la c'est que n'i y'a mun n'i ye tile bi naani ni kelen k'a kan n'i ye cɛ muso bɛ bin kan n'i ye muso ye cɛw bɛ bin tout à l'heure tata non an tɛ yen ah, non an tɛ yen an tɛ an tɛ yen ka fɛn dɔ fɔ k'a tɔ to an kɔnɔ an tɛ yen quoi halisa babuguni
kulela la o alhamdulilayi kulela min na o kɔrɔ ye i y'o patɔrɔn de ye babuguni ne bɛ ne ye kabako dɔ kɛ ni babuguni hali bi a bɛ la hali bi ne wolodugu n'o ye kun ye hali bi a bɛ lakali a bɛ lakali

muso ye ji min a kan n bɛ ka min f'i ye a ka bon hakili ma ko muso ma militi duuru k'a den wolo fo den bo fo k'a golo bunaki bunaki ka bɔ a la alahu akubar o ye babuguni ye donc babuguni y'o kɛ ɲɛna donc ne y'a ye ni tintɔ babuguni ti ma y'o dɔn ni tintɔ nana dɔrɔn ne bɛ babuguni de ta k'a di bila ji la Mhm. fo k'a bɔ ji la Mhm. o ji de di tintɔ ka mɔgɔ ma nka i t'a dama kan babuguni yɛrɛ tɛ dɛ ka babuguni bila ji la dɔrɔn k'a bɔ k'a di tintɔ ma n'a y'a min ka sɔrɔ a ma don takisi la n'a don takisi kɔnɔ a b'a wolo a b'a ti sa ka na b'o dɔn babuguni Mhm. bɛ fɛn caman de dɔn b'a o bolo ye fila de ye ne saba de sigi dɛ ayiwa saba don wa saba o don o don ayiwa baasi t'a la ɛɛ an bɛ tɛmɛ ahan

N bɛ dɔ sa
parce que bɛɛ ko mɔgɔ tigɛ fɛn n'i ye sa kɛnɛ kɛ k'a ko a bɛ kɛ fɛn dɔ ye bɛɛ b'a ye alahu akubar o tuma sa kɛnɛ o ye ko sɔrɔ ba ti sa kana mais mais wusulan dɔ don sa kɛnɛ na ni misi bo ayiwa bisimila bama bisimila
bisimila

ale de ye kodɔnnabaw u b'ale de dakala in tigɛ ka tɔri nɛn k'a la k'a di adamaden kumabali ma m'a faamuya bama m'a faamuya dɛ
tɔri nɛn i b'a dɔn dɔnni dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kɛli man ɲi parce que ala de b'a dɔn a bɛ ko kɛ min kama ala de b'o dɔn

ala ka dɔnni bɛɛ bɛ tɔn na ɔhɔ donc solo n b'o dɔn solo la mais n bɛ garisigɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔn solo garisigɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ garisigɛ yɛrɛ yɛrɛ min tɛ pan fiyewu ka bɔ adamaden kɔ b'a dɔn solo alahu akubar bisimila i bɛ solo ɲini dɔrɔn a kuturu n'i ye solo kuturu sɔrɔ u b'a fɔ yiri dɔ ma ko sunsunfin i bɛ sunsunfin ladɔn ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan ka solo k'a la ka susu ka su ka ni solo kuturu ka susu ni ɲɔgɔn fo ka taa nugu y'a ni solo kuturu susu ni ɲɔgɔn ye fo ka taa nugu i b'a da tile la fo ka taa ja n'a jara i bɛ baraka ne ka

a ye ziribɛ ci cogo tɛ na a t'i yɛlɛma wuli cogo t'a la.
bɛrite an b'i fo an ye miniti bi saba sɔrɔ an bɛ nɛgɛjuru sira di mɔgɔw ma
fɛn min ye professeur gawusu kalilu bɛrite ni mɔgɔ mago b'a la sigiyɔrɔ bɛnnen don fɛn min ye sotiba ma sɔrɔdasiw ka logement yɔrɔ a sigilen bɛ yen ni mago b'a la i bɛ wuli ka taa n'i ye bulukasumbugu turuna tɛmɛ i bɛ taa tɛmɛ station total la i gauche fɛ i bɛ tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ i bɛ t'a sɔrɔ station shell o b'i kinin bolo fɛ o yɛrɛ kɛrɛda la i kɔrɔ karenin bɛ yen i bɛ don o fɛ n'i donna o gidɔrɔnin fɛ dɔrɔn i bɛ ɲininkali kɛ ko larabi hali n'i ye ɲininkali kɛ station na ko larabi bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn donc i bɛ ni larabi a bɛ yen aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen bon n'i ma se ka a sɔrɔ olu la i bɛ weleli kɛ a ka nɛgɛjuru sira la a ka nɛgɛjuru sira o ye 77 01

ni mɔgɔ min ko k'i bɛ kɔnɔni kɛ neuf heures ko ka taa larabi nɔfɛ i bɛ t'a sɔrɔ maa min b'i ɲɛ a ka ca maa mugan ni kɔ ou bien maa kɛmɛ ni kɔ ye donc o ɲuman ye min ye i ka soli ka taa joona ka t'i ka nimoro ta a ka tɔgɔ sɛbɛn sara waa kelen ani kɛmɛ ni tan ni kelen donc n'i ye o sara n'ala sɔnna i ka carte bɛ d'i ma ani membre carte de membre o ye kɛmɛ fila donc n'i taara pour que i k'a faamuya n'i taara o laada de bɛ yen ale fɛ yen hali n'i ye mɔgɔ ye mɔgɔ min y'a yɛrɛ ka mɔgɔ ye i b'o sara fɔlɔ i bɛ don hali lalabi b'o segin i ma a b'o segin i kɔni b'o donc an bɛ se ka min fɔ o y'o ye fɛn min ye basaro ye an bɛ taa e fan fɛ yanni sɔɔni cɛ an bɛ segin ka na tugun lala ni a b'i den nɔfɛ an tɛ tila a la